igbo ndị ọma m ji eme ọnụ abịakwa m ka m si abịa ọzọ n'ụbọchị taa enwere ihe dị m n'obi na-anyị m arụ n'obi kemgbe m chọrọ ịgwata unu ndị igbo m fụ n'anya n'izuụka gara aga enwere ihe onyonyo anyị hụrụ ebe ụmụaka ụmụ obere nwa igbo abụọ nọ n'ime ụgbọala a na-akwọ ha aga Ghana a sị na a na-akwọ ha aga maka gịnị ebe ha ga-anọ gbaba akwụna ọ bụghị mbụ ozi ya na-eru m aka na ihe ụfọdụ ụmụ nwoke anyị na-emezi bụ ịga n'ime ime obodo na-ene ụmụaka na-enweghị ihe ha ma gbasara ihe a na-akọ na-eburu ha na-ebufe ha Ghana ụmụ Igbo a na-agbazi akwụna na Ghana ọ ife ifele nyelu ndị igbo ọ ife ifele nyelu m nyelu gị nyelu nwa igbo ọbụla o gosi na igbo anago ebe ọ na ụmụ nwanyị anyị ga na-afụzi ya ka ọlụ ịdị na-akwụ n'ụzọ ife mee m wee na-ewelite onu m na-ayọ ndị niile nwere ego n'ala Igbo wee na-ayọ ndị niile nwere NGO n'ala Igbo biko nụ enwelu etu a ya-esi mee ka ebido ihe dịka women or girl empowerment ee eh, ka anyị chọọ ife anyị ya emela ụmụaka anyị ụmụ nwanyị ndị a ka ha nwee ike ịmụ aka ọlụ ha mụọ aka ọlụ eduo ha ka anyị rapụ ịba ha n'akwụna hmm? ị bịa n'owere asị gị nekwe a nọ na-ekwu nke owere a na-ekwu nke nke ọnịcha a na-ekwu nke ọka a na-ekwu nke ebe dị iche iche ụfọdụ sị na ọ bụrọkwa ndị igbo ọ bụrọkwa ndị igbo na ọ ndị si ebe ọzọ na-abịa eme ya ngwanụ nke a zi ụmụ igbo na-emezi na ghana keezi onye na-eme ya ọ bụ ihe ihere nyere anyị nya nwa igbo ọbụla m na-ayọ gị enwee nwatakịrị na-eto eto nwatakịrị nwaanyị nọ gị n'akụkụ gbalịa nyere ya aka ọ bụgodị ịmụ ọlụ i nyere ya aka ọ mụọ ọlụ mana ihe na-ewute m bụ na enwere ụfọdụ ụmụ nwoke anyị nkịta lachara anya nọ n'ime ihe a ha na-eme ya ka ịzụ afịa ọkwọnya i wee chọchaa afịa ị ya-azụ ọ bụla ịnụ ụmụ nwanne gị ụmụ nwaanyị na-emebisi fa ana igbo yiri isi gị ị chọchaa afịa ị ga-azụ ọ bụrụ ịdị na-ene ụmụaka teenagers na-akwanye ha n'akwụna akwụna ana ndị nna nna anyị ha ya-achụ gị n'ana Igbo ihe o ji wee na-ewute m rinne bụ na ebigo m na obodo italo bie ya ọtụtụ afọ fụ ihe ndị etiti na-eme n'ụzọ fụ otu e na-esi akwụ n'ụzọ fụ otu e na-esi ene nwaanyị napụ ya ife o ji nwee ife o ji dị ebube ọ bụrụ ụdị ihe a bụ ihe m echelu ndị be anyị mgbe m binitelu enyelu m ọtụtụ aka mana ọ ya-abụrụ ihe mmadụ ya-ekwe nwa igbo jee dịrọ mma chaa chaa nke mbụ bụ na ọ dịrọ mma morally nke ịbụa bụ na in terms of dignity ọ na-anapụ nwanyị ọ na-emebi ndụ nwanyị isi na mmadụ pụọ nke ịtọ bụ na a gwọchaa onye ala adịghị agwọcha ya nchicha anya ihe ọ sọkwa mee mgbe ọ na-ahafụkwa ya ha ya n'ebe a ihe ịtọ a bụ ihe m ji wee na-ayọ unu n'aha dinwenụ anyị Jesu Kristi bikonu n'aha chi ọbụla unu na-ekpelu bikonu ka anyị gbaanụ mbọ ka anyị aba akwụna akwụna nọ n'ana igbo akwụna akwụna anyị ji wee na-abazi ana igbo ime ka ọ kwụsị debe ka anyị nyelụnụ ndị nke anyị aka ọ na-atọzi ọchị i jee n'ụnọ ekpere a sị na a na-ekpe a na-ekpe maka di fa kpesịa maka di fa ewepụ ịchafụ jee je kwụrụ n'ụzọ chebe onye ya-enye ha ego chebe onye ya-akpọ ha wee nakpuwe ife ifele o gosi na ụka anyị na-ekpelu ọ ka ababa anyị n'obi mgbe ọbụna ndị igbo bido chọba ibi ezigbo ndụ dịka ndị otu kristi mgbe a ka ihe ịchụgharị miracle ndị a ya-akwụsị obodo anyị adị mma bikonụ ụmụ igbo ka anyị nyelụ ụmụ nwanne anyị aka ụmụaka anyị ụmụ agbọghọbịa ka anyị nyelụ fa aka ka ha rapụ ịdị na-akwụzi n'ụzọ daalụkwanụ